Ok guys ndakulandiranisoni ku phunziro lathu lotsatira mu kosi ya graphics and designing choncho ndiyesa kuti wina aliyense mwa inu wakwaniritsa kupanga prepare work space yake phunziro lathuli tiona uh, zinthu zingapo zimene chinthu choyambirira tikhazikike kwambiri pa ma tools amene tikuwaona kumanzere kwangaku komanso a layers panel imene mukuiona apapayi let me reset my working space so that it should match with yours now Phunziro lathu latha taphunzira mmene ma panels tingawapangire arrange komanso taona kutino tingapange bwanji customise our working interface nde tifuna tione ulendo uno kunena kuti kodi zida zili kumanzere kwathuzi zimene ndi aah tikutha kuona kuti ah, m- mu photoshop zimatchedwa kuti ma tools ma- kapena kuti ma working tools ali kumanzerewa amagwira ntchito motani pamene tikupanga design yathu tiyenera kuzindikira kuti zida zimenezi ndi zofunikira kwambiri makamaka uh, pamene tikufuna kupanga resize kuilemba mawu kuyika chithunzi kapena kupanga mm, crop kupanga stretch zambirimbiri china chilichonse zida zake zili kutiko zili kumeneku komanso mukaonetsetsa mkatikati mwa zida zimenezi tili ndi tima arrow ting'onoting'ono over here mutha kuona kuti chida choyambiracho chili ndi ka arrow kakang'ono like that almost zida zonsezi mutha kuona kuti no zili nawo chani ma arrow amene aloza pansi. Kodi zimenezo zikutanthauza chiyani? Zikutanthauza kunena kuti pambali pa chida chimene mukuchionachi, mukapanga right click mouse wanu mupeza zoona kuti kuli zida zina zoonjeza zimene zili hidden related to the same tool. Chabwino, tiyeni tione mmene tingagwiritsire ntchito uh, our layer panel. Layer panel yathu ndi imene tikuiona apapayi, ndiloleni ndiyibweretse pafupi so that ndingamagwira ntchito ndizikhala kuti no tili limodzi so mukaiona layer panel yi mmene ndaitsegula ili ndi a ma features ena amene ali oonjezera pamwambapa titha kuona zoona kuti tili ndi that feature pamene pali ma icon osiyanasiyana tili ndi that image icon that color like icon that T icon that ka rectangle icon and that ka page icon over there komanso from there mutha kuona kuti tili ndi ma layers athu amene nthawi ndi nthawi tizikhala tikuwagwiritsa ntchito you see tilinso ndi zida zina zoonjezera monga zina zili pamwambazi pansi panso zina zilipo like ichi pamwambapanso chilipo choncho ndiye tidzigwiritse ntchito tione kuti kodi zimenezi zimagwira bwanji ntchito komanso osayiwala kunena kuti ndinakuwuzani poyamba paja kunena kuti Tilinso ndi options bar here. Option bar iyi itithandizirenso kuona kuti tingagwiritse bwanji ntchito monga mmene tikupangira ma design athu nthawi ndi nthawi. Kumbaliku ndanena kale kuti kuli zida zosiyanasiyana komano poyamba tiyeni tidziwe za chida choyambiriracho chimene chimatchedwa kuti Move Tool. Kodi chida chimenechi chimagwira bwanji ntchito? Chida chimenechi chili ndi ntchito zambirimbiri maka ngati tikufuna kupanga resize chithunzi kapena tikufuna kupanga rotate chithunzi komanso mwina tikufuna kutani kusuntha zinthu zina zipite pena kuchoka pena chida chimenechi chimatithandizira kuti tipange ntchito yoteroyo ndi pa ntchito zonse zimene zimagwira kwa lero tiona ntchito zitatu komano zinazo mkatikati mwa phunziro lathu tikhale tikumapanga explore kunena kuti okay now tikuyenera tigwiritse ntchito chida cha moving tool popanga chakuti chakuti chakuti chakuti okay so ndimanena zonena kuti a pungapanga note nakuwuzani zonena kuti mukuyenera kuonetsetsa zonena kuti tili ndi option bar pa option bar imene tili nayoyi mukuyenera kuonetsetsa zonena kuti pali Aaa malo awiri amene ndi oyaka bwino lomwe chifukwa tikabwera pa this is home tikabwera pa mutha kuona kuti there is another move tool like komano so far chida cha move tool uh, ndi chimene titi tikhazikike nacho mu dzuwa la tsiku la lero nde ndimanena zonena kuti pogwiritsa ntchito our option bar here make sure zonena kuti Apa ndi poyaka pamene pali auto select komanso show transform controls ndi poyaka so make sure kuti ngati panali pozima pakhale poyaka chifukwa ngati sitinapayatse pamenepopo ndiye kuti muone kunena zonena kuti tidzikumana ndi mavuto ena pofuna kugwira ntchito ina yake so make sure kuti pamenepo mwapayatsa now Ntchito yathu yoyamba poyatsa moving tool. Moving tool ndi chida chimene mukaona animation-yo akukuuzani kuti mutha kusuntha chinthu popanga drag kuchisuntha kuchokera point A to point B. Titha kuyatsa moving tool wathu pogwiritsa ntchito mouse popanga click there komanso pa keyboard potabwanya batani, V. Tiyerekeze kuti mouse wathu ali pa chida icho Uh, nde tikufuna tiyatse moving tool posagwiritsa ntchito mouse. We can go ahead by hitting V button on our computer keyboard ndiye kuti mupeza zona kuti no chida cha move tool chayaka uh, mkatimu mu project iyi ndili ndi project yotchedwa mountain imene tayiona mbuyomu pamene timapanga create working space yathu so pa project iyi ndayikapo zithunzi zokwana zitatu pa zithunzi zitatu pa ndili ndi ntchito yoti ndigwire pogwiritsa ntchito chida cha move tool Ntchito yoyamba ndikufuna tisunthe monga mmene tadziwira kunena kuti okay titha kusuntha. Kuti tisunthe tigwiritsa ntchito mouse wathu, left click, popanga hold on then drag it where ever we want it to be. Tithanso kuchichotsa chinacho kuchipititsa side ina. Ichinso titha kuchichotsa kuchitsitsa kandi mmusi. You see, ntchito yoyamba tikatero yatani? Yatheka. Ntchito ya nambala 2, mukapanga click chithunzicho mutha kuona zonena kuti ok, ukuku layer panel yathu yatani? Yayaka. Pa layer panel yathu mutha kuona zonena kuti tili ndi ma layers okwana 4. Layer number 1, 2, 3, 4. You see? Eh, ndi ma layers amenewa tikawagunda mutha kuona kuti chithunzichi nchimene chayaka which means this layer is corresponding to this image kapena chithunzichi layer yake ndi imeneyi tikagunda chithunzichi layer yake ndiyo tikagundanso chithunzichi layer yake ndi inayo you see now tikufuna tipange uh, ntchito number 2 ya move tool to resize an image ndiye kuti titha kubwera pa anchor point tikuionayi ndikuyitani ndikukuza chithunzi chathucho like background now pamene tagunda anchor point mutha kuona kuti no kumanja kwathuku China chake chachitika which means program yathu yatiyatsira mabatani ena atatu. Batani loyambali tikulionali limatchedwa Warping tool, batani linalo limatchedwa Cancel tool komanso linali mukulionali langati kamchongero ndilo limene aah timatsimikizira pamene tatha kupanga china chake kumuuza photoshop wathu kunena kuti now we are done whatsoever chimene timafuna. So aah pamene takwaniritsa kupanga resize kodi. pulogalamuyi ikutifunsa funso kodi what else do you want to do nde mutha kuona kuti if you can go here mupeza kuti everything is greyed which means you can't do anything until mutayankha funso limene kodi mufuna mupange proceed by warping that image kapena mwangolakwitsa mukufuna mukhansule if you click over here ndiye kuti chibwerera mmene chinalili komano once you are done titha kupanga uh, kutabwanya pa kamchongiko kuti ok now mmene ndimafunira ndi momo its ok you can commit the change ndiye kuti program yathu ilikhazikitsira monga mmene takonzera chabwino njira ina titha kuona zonena kuti so tili ndi chithunzi komano mwina mwangozi changothamuka mosadziwika bwino kapena changosuntha chakapita kuti. Titapanga, tikabwera apa n'kupanga cancel, mupeza kuti chithunzicho malingana ndi mmene chinalili chatibwezeretsera kuti ii sorry for that, let me reset it back for you. Okay, a Ntchito yomalizira imene ndimafuna tiphunzire pogwiritsa ntchito chida chimenecho ndi kupanga rotate. Rotate tingam'pange bwanji? Mutha kuona kuti tima anchor point timeneti tikuoneka ngati tima, tima circle like. tima square like that mukabwera pambali pakepa mutha kuona kuti mouse wanuyo wapindika muli ka line like that so you can hold your left click button then ndikupanga what ndikupanga move your mouse mutha kuona kuti chithunzicho chikupanga what rotate you see like that so mutha kuchipanga Aaa kuchipanga rotate whether 90 degrees or 180 degrees or 45 or 2 anyhow so you can notice kunena kuti my image is being rotated at a center now if I put it like that then ndikupanga ok mutha kuona kuti this time around chithunzi changa chapangika rotate. okay ndi tilinso ndi chithunzi chinachi tiyeninso tichipange rotate by doing like that then this time around sinditabwanya apa komano nditabwanya button la enter pa keyboard panga let's press enter on our keyboard then see mutaona kuti okay program yathu yatipangira uh, chithunzi chathu rotated okay this time around mutha kuona zonena kuti A move tool ali ndi ntchito yofunikira kwambiri pamene tikupanga design yathu whether to remove kapena kuti to to move text from where it was kupita pena kapena kusuntha kusuntha shape pamene inali kupita pena komano as far as ndi object imene tikufuna tisuntheyo we have to use moving tool. zimene zikutanthauza zonena kuti ngati batani la show transform silingayake ndiye kuti silingathenso kupanga what silingathe kupanga rotate because silingadziwe kuti kodi tikufuna kupanga rotate ino ndi chani mpaka komano pokhapokha likhale chani likhale on you see umu ndi mmene tingathandizire pogwiritsa ntchito our move tool Chabwino, a, monga mmene ndanenera kale, kuti pamene tikupita nalo phunziro ili tikhale tikuona zambiri, ntchito, za move tool, zosiyanasiyana, komano kwa lerolo ndinafuna mudziwe ntchito zitatu zimenezi, kunena kuti ntchito yoyamba ndikupanga a, ndikusuntha chinthu kuchokera pamene chinali kuchipititsa pena, kupanga rotate, komanso kupanga resize. Ndikukhulupirira zonena kuti kwa lero zalowa, mwamvetsera, a, ineyo ndiloleni kuti. ndikupatseni mwayi komanso mpata oti muyesere zomwe taphunzira pamapeto pake tipitilize ndi phunziro lathu lotsatira osayiwala kupanga share phunziroli komanso kugawana nawo abale ndi abwenzi amene nawonso angathe kulikonda inetu ndikufunireni zabwino zonse mukhale ndi tsiku lopambana tikumananso mu phunziro lathu lotsatira bye bye.